ayiwa ne balimaw an filɛlibagaw n'an lamɛnbagaw an ka jabaranin kan n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ameriki mɔgɔw fo ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn su in na ala y'an garisɛgɛ don an ka belebele dɔ la an ka ɲɛmɔgɔba dɔ la n'a mɔgɔ t'ale kofɔ mɔgɔ ye tuguni n'u b'a wele ko ras bath bɛɛ b'a wele ko rasta ayiwa an n'ale de bɛ ɲɔgɔn na su in na n'ala ni ala kira sɔnna ma n bɛna kuma galamanin tɛ bɔ a la fɛn min ye rasta yɛrɛ ye ale yɛrɛ ye mɔgɔ jɔn ye n bɛna

donc euh, ala ye n ye farafin ye n ye farafinnaden ye n bɛ région min na o ye mali ye ka d'a kan anw rastaw ni panafricanisiw bolo farafinna bɛɛ de ye jamana ye farafinna bɛɛ de ka kan ka kɛ jamana ye ka frontières wuli ka bɔ yen ka gouvernement kelen armée kelen monnaie kelen ani objectif kelen donc euh, c'est ça un peu notre objectif donc n bɛ mali région na n ye mɔgɔ ye mɔgɔ min fana ye sariya kalan n ye sariya kalan fo ka se niveau maîtrise master je veux dire u b'a wele ko DEA n y'o sɔrɔ Cheikh Anta Diop euh, université la mun ye ka n spécialiser en matière de procédure d'affaires bon en même temps n bɛ

ok mais e yɛrɛ nana lameriki jamana kan nin voyage la quel est le but du voyage bon n ka nali yan o ye ka tɛmɛ ni mali kɔnɔ musa binna a nana dɔn k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ ka miirina n'i seko n'i ka faamuyali kɛra sababu ye ka wolo fanga min tun bɛ yan wagati ni an tun bolo hɛrɛ t'a kɔnɔ n'an ma hɛrɛya kɔnɔ n'a bɔnɛ bonyana k'o ta ka bɔ yen ani bɛɛjɛ fanga ye bɛɛjɛ fanga n'o ye demokrasi ye k'a fɔ fɛn kana ta bilen ka kɛ mara taabolo ye mun ma miiri fasodenw fɛ fasodenw ma ɲininka mun miiri la donc ni o nana wolo demokrasi la o nana wolo an ye bɛɛjɛ sariya min sigi an b'a fɔ a ma ko sariya sunba constitution k'a fɔ o kɔnɔ ko mali cɛ an'a muso kɔnɔ ani kɔ kan ka mara cogo lajɛ mara bondaw lajɛ mun na maliyɛn bɛɛ bɛ se ka ye a kɔnɔ wa maliyɛn bɛɛ bɛ se ka ɲininka i ka miirina i b'a fɛ i ka mara cogo min domaine min kɔnɔ k'o hakɛ k'o lakana bɛɛ ye o de nana wolo eh, assemblée sigilen na bɛɛ ka ciden bila a kɔnɔ député bulon ka wolo eh, cour constitutionnelle ka wolo gouvernement ka wolo présidence ka wolo pouvoir judiciaire ka wolo

dɔ bilalen bɛ yen mm-hmm. donc o de nana ye k'a fɔ fana k'o tɛ dan kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u jɔyɔrɔ kama faso baloli u jɔyɔrɔ kama bɛɛjɛ fanga o lakanali kama ko ka jɛ baarakɛyɔrɔ fana jɛyɔrɔ fɛ eh, maracogo marabolo dɔ kɛrɛnkɛrɛn mun na olu dɔrɔn de bɛ k'o kɔnɔ mm-hmm. n'o ye le haut conseil des maliens de l'extérieur conférence nationale de ye o dɔn ko maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u ka jan faso la nka faso b'u nin kan u bɛ baara min kɛ o sɔrɔ bɛ na faso kɔnɔ o kama olu tɛ se ka bila minnu bɛ mali kɔnɔ u bɛɛ bila daga kelen kɔnɔ ka daga dɔ kɛrɛnkɛrɛn olu u fana ka ɲininka faso a mana miiri fɛn fɛn ta sɛnɛ taabolo sɔrɔ taabolo hakɛ taabolo lakana taabolo kɛnɛya taabolo ladamu taabolo kɛnɛya fɛn o fɛn u ka ɲininka kɔnɔ o ɲininkali o bɛ kɛ cogo di maliyɛn n'i taara kɔ kan i mana taa kɔ kan ka kalo wɔɔrɔ sɔrɔ ka ban e bɛ jate tungaladen ye mhm. donc o la dalilu fɛn fɛn b'a yira k'i bɛ kɔfɛ a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ o kɛra titre de séjour ye o i taara carte consulaire ta o e ye maliyɛn min bɛ kɔfɛ ɔ n'i bɛ kɔfɛ e bɛ se ka kɛ o jɛkulu o tɔnden dɔ ye donc o kɔnɔ maintenant aw yɛrɛ de bɛ miiri ka dɔ ta aw tu la aw dalen bɛ mun na tunga la mhm. k'o ci ka taa bamakɔ walasa ni fanga b'a fɛ ka miirina fɛn fɛn ta mali kɔnɔ a ka a fɔ o ye o ka na aw ɲininka kɔfɛ aw hakilina ye mun ye aw k'o don da u ka t'o lafasa donc o de ye le mandataire des maliens de l'extérieur au sein du haut conseil économique social et culturel donc o bureau min bɛ kɔfɛ haut conseil malien de l'extérieur jamanaw kɔnɔ u ka bureau min bɛ f'o ma ko conseil de base des maliens de l'extérieur o biro o yɛlɛmali de wagati sera an nana ye k'a fɔ depuis 91 fo bi ne yɛrɛ ye maraka ye an fa caman bɛ tunga la an ba caman bɛ tunga la u yɛrɛ t'a dɔn ko baarakɛyɔrɔ yɛrɛ bɛ yen kuma tɛ k'o jɔyɔrɔ y'u ka hadamadenya kɔnɔ tunga la ka d'a kan haut conseil malien de l'extérieur ka statut a article 4 ko ko malien fɛn fɛn bɛ kɔfɛ ont le droit de bénéficier en cas de nécessité de l'assistance et de besoin du haut conseil des maliens de l'extérieur ko maliyɛn fɛn fɛn bɛ tunga la n'a mago ser'u ma u ni maliyɛn de l'extérieur ka dɛmɛ ka kan dɛmɛ min ni dɛmɛ sugu bɛɛ ɔ mali kɔnɔ misali la maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ an ka mɔgɔw bɛ fatu k'u to tunga la mhm. donc a ka d'u ye u su ka don so mhm. ka su ta ka taga a ka gɛlɛn sukoɲa anw bara bɛɛ jɛ ye su kaburudo dugukolo ye fu ye i bɛ se ka wari dɔɔni sara kaburudo entretien nka dugukolo tɛ san ka su don yɔrɔ min na ni fɛn tɛ yen an ka bugudaw la i bɛ dugu sen i bɛ su don nka tubabula su donni da ka gɛlɛn ni ko dɔ ye ɔ ni silamɛ sudon cogo de b'i la kerecɛn sudon cogo de b'i la an ka laada yɔrɔ la sudon cogo de b'i la i balimaw ka kan k'i su don n'o laada ye n'o laɲini ye nka n'o se t'i ye nanzaraw bara i su bɛ jeni ɔ mɔgɔ min taara tunga la ni faso yiriwali hami ye mɔgɔ min taara tunga la ni balimaya balimaw ka baloko ɲuman o hami musaka ɲinini ye ka jɛ a fa kɔ ka jɛ a ba kɔ ka jɛ dugukolo kɔ ka tunga tɔɲɔ kun n'a fɔra ko ala y'o tanya ye ko faw ma se ka garijɛgɛ k'u ɲɛ laban da su kan ka a don danbe laban kɔnɔ o dusukasi tɔ ka bon donc ka su ta ka taa n'a ye o kɛra degun ye f'a laban caman ye kɛsu sigi ko su kɛsu donc n'anw bɛ bɔ sisan gajaga an ka tungaladenw bɛ yen an bɛ association sigi ka kɛsu de sigi kalo kalo dɔ bɛ dɔɔnin bila kɔnɔ ni ala ye mun tanya ye u bɛ kɛ ka su ta ka taa n'a ye donc statut du haut conseil des maliens de l'extérieur prévoit que dans des cas pareils ni malien min fatura kɔfɛ se t'a ye ou bien se t'a ka mɔgɔ ye se tɛ mɔgɔ ye k'a ta su ta ka taa Haut Conseil de ka kan ka wuli o yɔrɔ la parce que Mali kɔnɔ ministère dɔ bɛ yen ko le ministère de la solidarité des actions humanitaires o ministère ka baara de ye nin sugu ye lujuratɔw k'u dɛmɛ sɛgɛnbagatɔw k'u dɛmɛ donc normalement le haut conseil des maliens de l'extérieur u ka kan k'a ɲini o budget dɔ ka ta k'o bila ambassade kɔrɔ comme fonds social mais ni nin sugu kɛra o fonds social bɛ ta ka su rapatrier ka taga filanan an bɛ se ka to tunga la problème b'an sɔrɔ i bɛ ka mobili boli i bɛ accident kɛ a bɛ bɔ kiri la kunko bɛ se k'i jɔrɔ papiye bɛ minɛ i bɛ minɛ ko i ka papiye ma dafa k'u bɛ rapatrier i bɛ se ka kiri sɔrɔ k'i to tunga la donc wagati kɔnɔ ni se tɛ e ye i ma baara daminɛ fɔlɔ walima i ka économie t'i permettre ka avocat ta maintenant o wagati la haut conseil ka kan ka avocat ta k'i dɛmɛ o kiri kɔnɔ walasa i ka hakɛ ye mun ye au moins o ka lakana bin kana k'i kan o se t'i ye ka da avocat dɛsɛ kan donc l'assistance judiciaire maliyɛn minnu fana n'u ɲangatira tunga la k'u don kaso la i b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen ka taa dumuni d'u ma ɲɛnafin bɛ se ka kɛ sababu ye k'u faga kaso kɔnɔ an ka farafinna yɛrɛ ne yɛrɛ ka yala la n y'a sɔrɔ maliyɛn kɛmɛ naani de bɛ sunga kaso la eh, dakar kɔnɔ maliyɛn kɛmɛ fila ni kɔ bɛ kaso la abijan kelen kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen tunga la caman bɛ sa kaso kɔnɔ donc o yɔrɔ la maintenant le haut conseil des maliens de l'extérieur u bɛ se ka pression kɛ gouvernement kan dɛmɛ bɛ an ni jamana minnu cɛ kiri taabolo la n'a bɛ f'o ma ko coopération judiciaire ka se ka su kasoladenw u yamaruya u ka taa kaso k'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko transfèrement des prisonniers donc u mana condamné États-Unis sisan n'o coopération judiciaire Mali ni États-Unis cɛ yan'u k'u ka kaso kɛ yan u bɛ segin ka taa Mali la kaso kɛ Mali kɔnɔ u faw bɛ se ka taa b'u ye ka taa dumuni d'u ma o pression haut conseil malien de l'extérieur de b'o baara kɛ donc malien joli bɛ tunga la États-Unis malien joli bɛ tunga la Congo o y'o caman ye i y'a faamu donc ani filanan fana maliyɛn minnu n'u bɛ bɔ yan u bɛ sɔrɔ kɛ yan u bɛ se k'u to tunga la ka baara dɔ dege u ka patɔrɔn bolo yan lenburu baara mangoro baara sojɔ baara boulangerie baara mécanique baara o dɔnniya min b'u la i b'a sɔrɔ a ka d'u ye ka t'o usine dayɛlɛ mali kɔnɔ mais o dayɛlɛli n'i ko i bɛ t'o la o usine papiyeli da sɔrɔli ka gɛlɛn a démarche ka gɛlɛn jamana bɛ se ni maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ n'u kan ka kalo fila kɛ ka izini dayɛlɛ n'i bɛ bɔ tunga la ka se k'o kɛ dɔgɔkun fila saba ye pour que ka mɔgɔw jarabi u ka na investi faso kɔnɔ donc o caman de fana bɛ yen maintenant le haut conseil des maliens quasiment an fana ba caman t'a dɔn k'u ka baara de ye nin ye parce que an ka mɔgɔw bɛ fatu an bolo yan anw yɛrɛ de bɛ su ta ka taa n'a ye an bɛ kunko sɔrɔ yan anw yɛrɛ de bɛ avocat ta ka kiri kɛ wa jamana bɛ politiki min kɛ an furadama tɛ ɲininka est ce que nin politiki sugu ka d'an ye nin man d'an ye an tɛ ɲininka o la et pourtant le haut conseil des maliens de l'extérieur olu bɛ nafa sɔrɔ bureau minnu b'a kɔnɔ parce que président mana bɔ o bɔ kɛ k'a bɛ taa jamana wɛrɛ bara n'a ni an ka jagokɛlaw ka kan ka taa walasa o jamana n'o jago o jamana jagokɛla n'an ka jagokɛlaw ka ɲɔgɔn dɔn ou bien k'a bɛ taa n'an ka sɛnɛkɛlaw ye o n'o jamana sɛnɛkɛlaw ka ɲɔgɔn dɔn ou bien a n'an ka jamana usine tigiw bɛ taa n'o jamana usine tigiw ka ɲɔgɔn dɔn n'a taa o taa o la malien minnu ye izini feerela ye izinitigi ye mali kɔnɔ ani minnu ye sɛnɛkɛla ye mali kɔnɔ ani minnu ye jagokɛla ye mali kɔnɔ olu dɔrɔn tɛ malien ye dɛ haut conseil malien de l'extérieur fana bɛ ɲininka ko malien minnu bɛ tunga la ni izini b'u bolo yen malien minnu bɛ tunga la ni commerçantw don u b'u to Congo ka taa minɛn san Chine u to Gabon ka taa minɛn san Dubaï u bɛ États-Unis u bɛ taa minɛn san Hong Kong ka na feere États-Unis izini b'u bolo olu fana n'u b'a fɛ ka taa le haut conseil bɛ u tɔgɔ di olu fana bɛ don président ka délégation kɔnɔ e kelen bɛ se ka bɔ yan k'i bɛ taa marché ɲini Chine i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya nka ni ni Mali président bɛ ka taga a bɛ da dɔ dayɛlɛ i ye o commerçant minnu fana bɛ yen haut conseil ɲɛmɔgɔw de caman fana bɛ Mali Mali kɔnɔ commerçant caman bila o lisi la k'o ye tungalayifɛnw ye o fana ye affaire de ye donc fo ka to maliyɛn caman bɛ kɔfɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ko ils doivent bénéficier de l'assistance assistance administrative, assistance judiciaire, assistance économique, assistance euh, sociale. mɔgɔ banna ka su ta ka taa n'a ye socialement mɔgɔ bɛ yen balo t'a bolo siyɔrɔ t'a bolo haut conseil bɛ se ka hali dɛmɛ kɛ mali kɔnɔ ni samiya nana sisan san ka mɔgɔw ka so ci jamana b'u ta ka t'u loger ka dumuni d'u ma o mɔgɔ fana bɛ kɛ tunga la yan u ma baara sɔrɔ fɔlɔ logement t'u bolo jamana bɛ se k'u dɛmɛ k'u loger yan donc il y a énormément de choses qui revient au conseil des maliens de l'extérieur donc on voit que baarakɛyɔrɔ b'an bolo mais an ɲɛ t'a nafa la et pourtant an ka impôt bɛ ka minɛ a bɛ ka d'u ma donc kana an fa caman na kunu ko an ka hakɛ de don n'an m'an da don a la an bɛ ka mun ɲini a t'o di an ma bon minnu bɛ a kɔnɔ depuis san mugan san bi saba a caman ye cɛkɔrɔbaw ye u échouera tunga la u caman de échouera tunga la donc olu b'a nafa dɔn u b'a kɔnɔ hali so logements sociaux minnu bɛ mali la yen a bɛ bɔ ko maliyɛn bɛɛ san o san dɔ bɛ bɔ a la ko maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ donc e bɛ états unis tunga la i bɛ gabon tunga la i bɛ côte d'ivoire tunga la i bɛ guinée tunga la maintenant i b'i ka dossier monter ka taa bila comité de base la olu bɛ dossier in bila ka taa haut conseil malien de l'extérieur ka conférence la olu bɛ sɔrɔ ka taa n'o dossier hakɛ ye ka t'o di donc n'u y'a fɔ sisan ko so kɛmɛ fila bilara maliyɛn minnu bɛ tunga la maintenant ni dossier ba ba kelen taara ou bien kɛmɛ wɔɔrɔ o kɛmɛ naani maintenant président de fana b'o dossier feere tungaladenw ma Donc, ce qui fait que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur résumé a b'i komi an ka syndicat école karamɔgɔw ka syndicat bɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ u ka hakɛ ka d'u ma dɔgɔtɔrɔw ka syndicat bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ gouvernement kɛrɛfɛ u ka hakɛ ka d'u ma sɛnɛkɛlaw ka syndicat bɛ kɛlɛ kɛ gouvernement kɛrɛfɛ dɔ ka bɔ angɛrɛ sɔngɔ la jagokɛlaw bɛ kɛlɛ kɛ gouvernement kɛrɛfɛ dɔ ka bɔ dédouanement sɔngɔ la haut conseil fana kan ka bɛɛ kɛlɛ de kɛ gouvernement kɛrɛfɛ pour que passeport ko ka nɔgɔya carte d'identité ko ka nɔgɔya su rapatriement ka nɔgɔya avocat ka ta ka di tungaladenw ma k'u ka papiye ko nɔgɔya n'u bɛ taa mali kɔnɔ voici n nakun de ye ka n'o expliquer cdr an ye fɛn caman laɲininkali kɛ facebook sanfɛ ka fɛn caman laɲininkali kɛ mitinw na ni a élection wagati sera o de ye a wagati an ka wuli ka taa an ka laɲiniw lawaleya ni ka haut conseil carte ta ka association inscrit haut conseil la pour que vote don an ka mɔgɔ ta mɔgɔ min n'a bɛ d'abord an bɛ dugu min kɔnɔ degun min bɛ an kan tunga la a b'o degun dɔn a bɛ haut conseil ka baara fana dɔn wa o baara kɛli o dusu b'a kɔnɔ o dɔnniya fana bɛ a la pour que désormais an kana mɔgɔ sugu bɛɛ to yen o ka to haut conseil kɔnɔ mɔgɔ min t'an ka tunga gɛlɛya dɔn an ka tunga gɛlɛya hami tɛ mɔgɔ min na hali n'a hami b'a la a b'a gɛlɛya dɔn nka n'a dɔnni tɛ a la i fa y'i ka gɛlɛya dɔn cogo o cogo i fa ye harijinɛ nafa dɔn cogo o cogo i fa ye ala jɔyɔrɔ dɔn cogo o cogo

Et pour que nous puissions avoir des représentants dignes à la hauteur de notre ambition afin de bien représenter notre intérêt auprès de l'exécutif. Donc, nous avons
ayiwa ne filɛlibaga ni lamɛnbagaw an ka jabaranin kan aw yɛrɛ bɔra sisan a y'an ka mɔgɔba ka kuma lamɛn fɛn min y'a nakun ye a bɔra a y'a fɔ an ka nansarakan na a tilara k'a fɔ bamanankan jɛlen na hakili la bɛɛ y'a faamuya bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la komi wagati y'an ta an tɛgɛ ma sinon question wɛrɛ tun b'an bolo k'a lase an ka faama ma nka wagati y'an ta an tɛgɛ ma ni ala ni ala kira sɔnna a ma inshallahu yanni dɔgɔkun wɛrɛ cɛ an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ africa vision télévision kɛnɛ kan ayiwa foli min b'i fɛ i bɛ se k'o lase eh, i filɛbaga ni lamɛnbagaw an ka jabaranin kan africa vision tɔgɔ la ka
an lamɛnbagaw a cɛkɔrɔba musokɔrɔba k'u bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ tunga la ala k'a bɛɛ lakana u nana fɛn fɛn ɲini ala ka a sɔrɔli nɔgɔya ala ka an bɛɛ ɲuman segin faso la faso kanu min ye an bɛɛ lase ɲɔgɔn ma ala ka kanu in wolo dusu la dusu min bɛ faso taali nɔgɔya ma ala ka kanu in wolo hakili la hakili man sɔn faso jɔko ɲuman fɛɛrɛ la ala ka an bɛɛ kafo ala ka limaniya di an ma ala k'ale yɛrɛ kanu sinsin an dusukun na ɔ ala ye bɛɛ da ala y'an k'a ka jɔn ye mm-hmm. k'an k'a bato ala ye siya bɛɛ da nka anw ye marakaw ye an fana ye maninkaw da
ayiwa n ba n yɛrɛ ba ye maninka ye n yɛrɛ ba ye keyita ye ne ye kuyate ɔ ne ba ye keyita ye n mɔkɛ sansando n'i ye sigiri cɛtigɛ dɔrɔn dugu dɔ bɛ yen ko baladugu u bɛ ba tigɛ dɔrɔn kɔfɛ sansando o ye an yɛrɛ n yɛrɛ ba fa ka yɔrɔ ye donc nka a taara tunga la ala y'a garijigɛ ɛɛ ɛɛ fɛn bamananmuso la ka ne ba sɔrɔ ɔ ne ba fana ala y'o garijigɛ maraka la o de y'a to u kisira
kuma o faamuna an bɛ foli kɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ an b'i fo ka i waleɲuman dɔn n tɛ se ka fɛn f'i ma nin yɔrɔ la ka d'a kan ne yɛrɛ fana ba ye masare ye donc ne ye masaremuso den n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma aw k'an bɛɛ si merci beaucoup merci beaucoup